Ee, maa min bi fɛ ala k'i jugu ta tiɲɛ k'u halaki maa o maa ko a ti fara i la ala ka tasuma kami da a tigi tɛgɛ ni kuranɛ aya in de b'a kɛ inna shani aka huwal abtar n bina nasira min d'i ma sisan cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ bilahi dabali jugukɛla ka dabali o tɛ se e la bilen maa o maa ye dabali jugu kɛ i kɔntoro la a bɛ segin a tigi yɛrɛ ma ni suba min ko a ti fara i la ala bi bɔnɛ jigin a kan ka tasuma da a tɛgɛ inna shani aka huwal abtar n balimakɛ i b'i jija i bɛ nin kuranɛ aya in sɛbɛn siɲɛ ba kelen ani bi wolonfila ani wolonfila n'i y'a nasi bɔ yiri min falennen don tonbilen sanfɛ i b'o yiri kuru saba bɔ n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye kuru naani yiri min falennen don tonbilen sanfɛ n'i ye cɛ ye kuru saba n'i ye muso ye kuru naani o kɔfɛ lemurukumuni n'i ye cɛ ye i b'o bulu kuru saba bɔ n'i ye muso ye i b'a bulu kuru naani bɔ i mana lemurukumuni den hakɛya min sɔrɔ ka fara a kan i bi na a ni tonbilen yiri in tobi bɔgɔdaga kɔnɔ n'i y'a tobi bɔgɔdaga kɔnɔ n'a mɔna i b'a furaji dɔ bɔ ka kɛ filen kɔnɔ walima so dɔ kɔnɔ n'i ye a bɔ o cogo la ni nasi min bɔlen b'i bolo ni o ye inna shani aka huwal abtar o nasi min b'i bolo sisan i bi n'o nasi dɔ kɛ o furaji in na i b'i ko n'a ye su saba ni cɛ don ni muso don su naani bilahi n kalina ala la dabali ti foyi kɛ e la bilen baara jugukɛla ka baara jugu tɛ foyi kɛ e la bilen a yi taa sɛfan fili sira kan karisa tɔgɔ la o tɛ foyi cɛn e ye bilen e hakili to nin na ni suba min ko a tɛ fara i la ala bɛ tasuma da o kan bilahi nin kabako aya di an bɛ diɲɛ laban tile min na adamaden kan k'i yɛrɛ garanti k'i yɛrɛ labɛn juguya tile bɔla hasidiya tile bɔla n tɛ fɛ ka karisakɛ kɛ fɛn ye o tile bɔla o tuma i yɛrɛ labɛn kana maa dabali mɛ i yɛrɛ labɛn dɛ kana maa juguya mɛ i yɛrɛ labɛn o tuma konate bɛ nin di aw ma fi sabililahi a y'a kɛ aw yɛrɛ ye a k'a partaze diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la o kɔfɛ maa min mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la nafolobaara telima ni ala tɔgɔ jɛlen kɔnsigasi tɛ min na tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ kɔlɔlɔ tɛ min na iza wakati nafolobaara don ale bɛ kɛ ni sɛ jɛma den saba ye nka ale yɛrɛ baara in ye waa bi saba ye nka i bɛ waa tan ni duuru de sara fɔlɔ an'i ka sɛ sɔngɔ waa kelen ani kɛmɛ seegin an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bi jamana o jamana i bi dugu o dugu i bi karice o karice bɛɛ bi se ka iza wakati nafolo baara kɛ wa n'i y'a baara kɛ siga foyi t'a la i b'a jaabi sɔrɔ baara in kɔni ye waa bi saba de ye ani sɛ jɛma den saba nka i bɛ waa tan ni duuru sara fɔlɔ wari tilancɛ waa tan ni duuru i b'o de sara fɔlɔ ani i ka sɛ sɔngɔ